yori yori boys ebe ka i si kpọta
ụmụaka ahụ siri ike o ha bụ igwe igwe igwe igwe nne ị ka na-akọ akọ nne ha siri ike gafee isi ike ị makwa na ụmụazị a

ọzọ wee binye biko gwakwa anyị ọzọ ị nwetara ya eze biko ebee ka m mesi wee fụkwa ọmalịcha ụmụazị a ha jiri m otu a ụmụazị ụmụ yori yori boys a kiri ka m mesi ọ dị ka ụmụazị omelụ gị arụ ị na-ekwu ekwu ụmụazị a

otu a ka anyị ncha ga-esi welụ gafelụọ ee otu a ka anyị ncha ga-esi wee fuo ee after ego niile anyị lisi ee enjoyment niile anyị mesi hey mba mba ọwa ọkọrọba m ma-ekwetakwa na ihe a ga-eme otu a ekwetara m na ọ dị otu a o nwere ihe m ga-eme hmm, ama m ihe m ga-eme eh? o nwe ka m ga-esi dọ n'ala na-eche ọnwụ bịa gbuo m hee mba o o nwe ka m esi dọ n'ala ihe m bụ na m ga-eje fụ dibịa kara aka ee ọ ihe m ga-eme Mm, hey, ma ọ bụ m gbanaanụ obodo oyibo nọ m gbafuo si obodo a gabara onwe m obodo oyibo Hmm. just travel out eh? that is it

o kwesịrị eze achọrọ m ka e chie m echichi nnukwu echichi onye ka ịra ahụ okwu ụdị echichi ọbụla ị chọrọ masịrị gị gwa m ya mụ na gị igwe echido gị echi ife ị lụrụ obodo erika mana ka m jụọ gị ee kedu ụdị echichi ị chọrọ ka e chie ya
achọrọ m ka e chie m echichi chi ọzọ ọzọ adịrọlụ ụmụ nwanyị hmm? n'obodo anyị bụ ụmụ nwoke na-echi ọzọ a gharapụzi omenala na-emebe omenelu dịrọ mma nụ ị ga-ene anya jụọ ese ọfụma malụ nke echi ọ bụrụ na ọ kwesịrị eze ya anyị echi echipụta ya mbala na ndị ichie bụ ụmụ nwanyị hmm? mana anyị aghaghị isi aka bụ ụrịọ igwe omenala obodo anyị ọ kwa ndị mmadụ tinyere ya e nwekwara ike ịgbanwe omena- omenala ya mba a ga-anọzi n'isi wee chenjibe ife nna nna anyị fa rapụla anyị omenala ga-adị Mm, omenala ga-anọ ị ga-echikwa echichi Eh, mana ka o si kwụlụ rapụlụ nke ọzọ nke ya ọ bụrụ ife ya eme nwanne m
iwe o ruo ụtụtụ echi achọrọ m ịkwụnye 50 million into your account maka echichi ọzọ ahụ na ọ dị mkpa ime igwe daalụ ụtụtụ echi a ga-akwụnye ego maka ọzọ

achọkwa m iru onye mmadụ ka ọ bata n'ụlọ n'ihe m kwu am I understood gị nwa Michael achọghị m ndị ma ihu ha n'ụlọ eh? cheelụ m nche ọfụma be a good boy oh, eh? gasị ike

igwe na-enekwanụ ebe a e na-ekwu inye nwaanyị ọzọ ndị be anyị kwuru okwu sị kama nwaanyị ga-ama mmanwụ ka ogbodi malụ nga egwu ya na ọ dị mkpa ka anyị mee ive nị anyị na-eme na be anyị ka ọ bara anyị ka ọ dịla anyị mma ekwerọkwa m na nwaanyị ga-echi ọzọ ekwerọkwa m igwe
akwadosiri m Onowu ike na ihe o kwu eziokwu ka ọ na-ekwu ihe a ihe gbasara ọzọ bụ nwoke ka ọ dịara ọ dịrịghị nwaanyị hmm. afụrọ m ebe e nyere nwaanyị echichi ọzọ ee ọ bụrụkwanụ na m aghọtara ife unu na-ekwu ife unu na-ekwu doo m anya mana otu o sina dị ọ sị na ife ọ chọrọ na echichi nke ọ chọrọ bụ eh, ọzọ m wee na-ajụ o nwere ife ya eme ka e wee nye ya bụ ọzọ kama ama ka e esi wee gbaara ya afa maka na i nee anya ife nwa mere obodo ọ lụkakwa n'ụlọ na ya ọlụ igwe ihe mere na ọ wụ ọ gbalịka anyị ga-echi echi ma ọ wụghị ichi ọzọ
Ee, mana ọ sị na ọzọ ka ọ chọrọ kedu m ka anyị nebakene na ife anyị agaba ahụ nwatakịrị ọ tago afọ igwe
ọ bụ na anyị dobe ive nwa o nwee ka ọ ga-adị anyị rapụzila omenala mebe omenelu ọ ga-asọ m ịgwa unu na ife ọbụla bụ ife o weta

ka anyị niile ga-esi nwụsị ka ọkụkọ lee na akwụ ụgọ akụkọ wụsọ onye a na-akọ n'akụkọ
ụjọ nwa a na-atụkwa m mana ife mụnwa chọrọ bụ tupu m nwụọ ka m ka e chie m echichi ọzọ achọrọ m ichi echichi ahụ achọrọ m ka ọ dị n'akụkọ Igbo na nwaanyị chi ọzọ and ka m bụrụ nwaanyị izizi ga-echi ọzọ a ọ ife mụnwa chọrọ
o ime na ihe anyị na-ekwu na ị chọrọ taịtụl lee ka anyị nọ anyị- anyị anyị- anyị nọ ebe a na-ekwu maka ihe a ọnwụ ọnwụ na ndụ gị na-ekwu maka ọzọ taịtụl ị ji eme gịnị mba ka ihe ị chọrọ ka m mee ofu mbọsị anyị ncha ga-anwụ ihe anyị ga na-ekwu bụ anyị nwụọ ka ihe a ga-eji na-echeta anyị bụ ife mụnwa a ga-echi m echichi ahụ echichi ahụ ka m chọrọ ka a na-etu m afa ka a na-etu m ogbuefi ọzọ okwesili eze mbụ of Igbo land ọ ihe m chọrọ onye ahụ adịghị mhm. emenyere m ahụ adịghị aghọtaghịzikwa m gị ọ kwa gịnwa bụ onye onye onye mbembe obere obere ihe gị ebewe ugbu a gere ebe ebe afọ uche ebe akpa obi ee ọzọ taịtụl ọzọ olee ihe ị ji eme
okwesili eze nwanyị ugo nwanyị maazị Atụanya gwara anyị na ị chọrọ ịfụ anyị ebe a ee eziokwu eziokwu nna anyị asị m ka ka m yọkwa unu ayịyọ ihe gbasara ọzọ echichi ọzọ anụnwa m na-achọ ka e chie asị m ka m yọọ unu ka unu wee kwadoro m wee kwetekwa na nke m na-ekwu ya bụ ị ka na-ekwurịrị okwu ochichi ọzọ a achọrọ m ichi ọzọ na ị jikere ejikere nna akwadoro m ya bụ ị ka na-ekwurịrị na ị ka na-achọ ichi ọzọ ahụ chọrọ m ichi ọzọ akwado m akwado wee bịa nna anyị nee ife m wetara ụnụ maazị ekwe mụnwa
mụnwa bụ ichie udemezue hụkwara akwụsịrị gị ike eso m gị n'azụ rịba na ị ma nda ị ga-aha ya ị ga-anụ ya gaba ụjọ atụla ya gaa ga kwado Ọ gịnị ka ị na-achọ ime

kwesịrị eze nwanyị na-asị nna nna ka nwa weba bụ mmụọ ya na kasịkwa nke mgbanụ
nna anyị asị m ka m bịa fụnụ gị Mm, nna anyị ọkwanụ ka m bịa yọkwanụ gị ayịyọ ihe gbasara echichi ọzọ anụwa ọkwanụ ya ka m bịara ịyọ gị nna anyị ee ka i mesara m obi m ka m ka anyị- ka anyị mekene ihe a fụkene ka ọ ga-adị Mm. ife menụ bụ na ọ bụ na i nee anya ọfụma ị fụ na egosigo m onwe m ọfụma ụdị mmadụ m bụ n'ife gbasara ọdịnala anyị ada m ya echiali etu nụwa n'obodo anyị a o nwe mgbe mbọsị a nọkata sị nwaanyị je chie ọzọ n'ala Igbo niile kwu nwaanyị adị echi ọzọ ichi ọzọ bụ sọsọ nwoke ka ọ dịlụ
nna anyị kee ife ị chọ ka m meli gwa m ife ị chọ ka m mee nna anyị aga m eme ya ị chọ ka m kụtuo ụnọ anụnwa ka m tinyelu gị ụnọ ọzọ ebe anụnwa ka m rụọlụ gị ụnọ ọzọ nna anyị kwukere ife ị chọ ka m mee aga m eme ya achọrọ m ka ị kwadoro m na ife a chọrọ ime m chọrọ ime biko nna anyị biko
nwa m echiche ya makwanụ mma mana abụrọ m onye na-eji ego egolu adị eji nwa ego egolu m ị fụgo ọnọdụ a nọ ebe a kedu ife nna m ba ga na-ekwu na be mmụọ na aso wee kwado nwaanyị ka o chie ọzọ bụ ọzọ adịlụ nwaanyị dịlụ nwoke sọsọ nwaanyị echinurọ ọzọ n'iru bụ o chirọ n'iru nna nna nna m ba ọ wa bụrụzia na nke anyị nụwa mụnwa bụ Onowu ka m kwado na-ewekwa ego were ego na adị m eri ego adị m eri ụdị ego a cha biko ewute na nkiri nne ị fụgo ife nụnwa ọ bụgokwu na e bepụ m onu kịta m eji obi anwụli na-anaba be Chukwu mana ife i kwuru ka e mee na-eme emie
wetinye ego gị nwa n'akpa gị chimike ebe m na-ekwu udo m anya agwasịa m ah.
ọ dị mma nna anyị ka ọ dịbazie daalụ ọ dị mma ọzọ nwoke na-echi Igbo sịkwa ọkama nwaanyị ga-ama mmanwụ

kedu ife m mezili o ji wee bụrụ na itinye n'ụdị ọnọdụ a onowu imelụ ife niile gị nwa anọkata kwuchielụ m na m agaghị echi echichi onowu ndị ichie ndị ọzọ anakọsikọrọ ego igwe n'onwe ya analụgo ego nke ya ee igwe analụgo ego nke ya mana gị nwa sị kama ị ga-anara ego na ị ga-anwụ onowu makwa na ọ bụrụ na ọ mụnwa bụ gị ewere nwayọ nala ego jee dị na anyị na ọ bụghị gịnwa tinyere omenala be anyị ọ bụghị gịnwa bụkwa onowu izizi anyị nwere n'obodo a ọ gịnwa
ife a ị na-eme dị njọ rinne o nwere ife imekatalụ m ka m nala ego ka o mebie ọdịnanị anyị mba ebe n'ihu ka m hụ nsogbu adịrọ akwa ebe n'ihu ka ị hụ nsogbu adịrọ aga m agwa gị abịa dị m ebe a ịyọ gị biko ebe ị sị na kama ị ga-ekweta ka m chie echichi na ị ga-anwụ ọnwụnwụ oge ahụ ka anyị ji wee nọrụkwa n'ebe a ọ na ịmarọ ife ụmụazị a n'ebe a ogbugbu ka fa ga na-egbu ee na-ele anya gbaanụ mbọ gbuonụ ya nikwe nie nie nie na m achọghị ịnụ akụkọ ka ọ dịbazie o kwesịrị eze ịma nakwanụ n'ebe a nekwanụ ogwugwu be anyị ga-ejide gị anị be anyị ga-ejide gị o nwere ife ga-eme n'ife na-emechasị n'ebe nụnwa o nwerọ ọta ka ọ dịlị gị mma n'ụwa n'ụwa ọzọ ebele gị na-eme m ebele gị na-eme m na ịmarọ ife ị na-eme ọ jọgburu onwe ya nwaanyị nwaanyị